Seo ceisteanna ón páipéar d'Ardleibhéal Mata don Teastas Sóisearach 2024. Tá 10 nóiméad againn chun an cheist seo a dhéanamh. Sa léaráid chomhordanach thíos, taispeántar mírlíne AC agus na pointí B, Ceathair a haon, agus P, Trí trí. So, B, Ceathair a haon, ansin, agus P, Trí trí, mar atá siad ar an ngraf. Scríobh síos comhordanáidí an phointe A agus an phointe C. So A, we have lúide a haon ar an x-ais agus a haon ar an y-ais agus ansin C, dul trasna go dtí 5 ar an x-ais agus ansin 4 ar an y-ais, so 5, 4. Cuid B, Is pointe é D, níl sé léirithe, is é D íomhá an phointe B faoi shiméadracht lárnach sa phointe P. Breac agus lipéadaigh an pointe D ar an léaráid thuas agus ceangail na pointí A, B, C agus D chun an ceathairshleasán ABCD a fhoirmiú. So, D is íomhá an phointe B tríd an phointe P le siméadracht lárnach. So, chun seic a dhéanamh air seo, is féidir linn just an nasc idir B agus P, tá sé bosca amháin go dtí an chlé agus dhá bosca suas go dtí P. So beidh an pointe seo ag leanúint, an pointe sin ag leanúint an patrún céanna. So ansin beidh sé ag dul suas go dtí an pointe sin. So an íomhá de B, tá mé chun B dash a chur síos mar sin. So tá sé an fad céanna ó P is atá P agus B. agus tá na trí phointe sin comhlíneach. So, sin an chéad chuid den phíosa seo agus ansin caithfidh muid, so, brón orm, in ionad B dash a úsáid sin an pointe D atá muid ag caint faoi agus ansin caithfidh mé A, B, C agus D a cheangal le chéile. So, le peann luaí agus rialóir, iarracht go bhfuil sé seo déanta, cé chomh maith is atá muid in ann. So, an dara cuid de B. Deir Cáit nach comhthreomharán é an ceathairshleasán ABCD. Faigh an fad AB agus an fad CD agus bain úsáid as na luachanna seo chun míniú a thabhairt ar an bhfáth a bhfuil an ceart ag Cáit. So, an fad AB. Chéad rud a chuirfidh mé síos ná an fhoirmle le haghaidh an fad idir dhá phointe. So, X2, lúide X1, cearnaithe, móide Y2, lúide Y1, cearnaithe. Cuirfidh mé na phointí anseo. So A, we have lúide 1, haon. B, déanfaidh mé seic ar sin. Sin ceathair, haon. So lipéidí ar na phointí atá ag dul isteach sa bhfoirmle. Agus ansin cuirfidh mé iad isteach. Ní déanfaidh mé aon rud gan an foirmle atá in úsáid agam a scríobh sa bosca ansin. So, X2, we have ceathair, lúide X1, so beidh sé móide 1. Agus ansin Y2, sin haon, lúide Y1, sin lúide haon, cearnaithe ansin. So beidh náid againn le haghaidh an dara set de lúibíní ansin. So we have ceathair móide 1 cearnaithe, sin cúig cearnaithe, so we have fréamh cearnach 25 san iomlán, agus is féidir linn an áireamhán a úsáid ansin chomh maith chun seic a dhéanamh air sin. Agus an fad AB ná 5. Ansin caithfidh mé an rud céanna a dhéanamh le haghaidh CD. So, ag an phointe seo, más rud é go raibh an spás sin in úsáid agam, beidh orm, b'fhéidir, páipéar breise a úsáid just chun a bheith cinnte go bhfuil a ndóthain spás agam chun an fad CD a oibriú amach. Just ar an ríomhaire anseo is féidir liom beagáinín spás a chruthú ansin. So caithfidh gach rud a bheith scríobhta againn, caithfidh sé a bheith laistigh den bosca atá in úsáid againn anseo. So anois déanfaidh mé an rud céanna le haghaidh an fad CD. So an pointe C atá againn sin cúig ceathair agus D ná dó cúig. So arís lipéidí ar na phointí atá in úsáid agam. Arís cuirfidh mé síos an formula. So ansin we have dó lúide cúig cearnaithe móide.

mar an freagra ansin agus fágfaidh mé é mar sin. So anois caithfidh muid an fad AB is ansin an fad CD is ansin we have to bain úsáid as na luachanna seo chun míniú a thabhairt ar an fáth a bhfuil ceart ag Cáit. So deireann sí nach bhfuil comhthreomharán é. So we have AB is cothrom le 5, CD cothrom le fréamh cearnach 10. Tá na dhá taobh sin urchomhaireach dá chéile. So, dá mba rud é go raibh comhthreomharán i gceist, ba cheart go bhfuil na dhá taobh sin cothrom lena chéile. So, an rud a chuirfidh mé síos anseo, agus arís beidh orm páipéar breise a úsáid nó a bheith cinnte go bhfuil a ndóthain spáis agam sa bhosca don freagra seo, ní chuirfidh mé é just leis an bpíosa breise ansin, but tá sé go breá don físeán seo. Em, so, níl AB cothrom le CD. Tá ceart ag Cáit, mar ba cheart go bhfuil AB, an fad AB, cothrom le CD más rud é go bhfuil comhthreomharán i gceist. Bí cinnte ar aon páipéar breise go bhfuil sé lipéadaithe chomh maith ionas go bhfuil an duine ag ceartú an scrúdú ionas go bhfuil fhios acu cén chuid atá an píosa sin ceangailte leis. Agus sin é do cheisteanna.